i bɛ bamanankan mɛn n bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɲininkali saba de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'u jaabi an bɛ waa kelen di i ma ɔ ɲininkali fɔlɔ o ye balontan min bɛna daminɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko can coupe d'afrique des nations can o bɛ fɔ cogo di bamanankan na

o ye mali
aigle du mali samata sɛgɛ mali samata sɛgɛ samata sɛgɛ sɛgɛ ye épervier de ye aigle bɛ fɔ cogo di aigle ya kɔnɔba kɔnɔba mali samata sɛgɛw mali samata sɛgɛw mali samata sɛgɛw est ce que sɛgɛ de don wa aigle de fɔra aigle aigle les aigles o sɛgɛw de bon o kan ka fɔ nin ma ko kɔnɔfin nin ye kɔnɔfinman de kɔnɔfinman
a jɛman fana bɛ yan bon a jɛman fana bɛ yen bon ni nin kɔnɔ nin bɛ bari nin ne ni ne bɛ eh, sogo misɛnninw ta ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ mais a tɔgɔ a bɛ sogow ta yɛrɛ de a bɛ kɔnɔw ta mais a tɔgɔ bamanankan na a tɔgɔ a tɔgɔ a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ walayi Ayiwa an ka foli bɛ lakununi fɔ bɛ kɔkɛ la mɛsɛnyabaw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ aw ɲɛ bɔra an ka dalasunboli la cogo min na n'o ye micro trottoir ye an bɔra ka micro trottoir kɛ eh, coupe d'afrique des nations de kan sisan an ye ɲininkali kunbaba saba de kɛ lamɛnbagaw la ko ni min sera k'o jaabi eh, waa kelen biye tun b'an bolo o dira an karamɔgɔkɛ minankɛ tangara fɛ ko ni min sera k'o jaabi k'an ka nin di o ma o la an bɛ minankɛ tangara fo tangara électronique dibida na an ka foli b'a ye kosɛbɛ aw bɛna a ka nimorow tɛmɛtɔla ye an ka jadulu in kɔrɔ i ye créateur de contenu ne wa ye dj de ye wa i ye beatmaker de ye wa nin baara si tɛ taa baarakɛminɛn ɲuman o sɔrɔli kɔ n'i mago bɛ éclairage ɲɛnama la k'i ka baara yɔrɔ ka yeelen ɲɛnama kɛ walasa i ka produitw bɛ se ka manja sɔrɔ i ye beatmaker de ye wa ka son ɲɛnama ka se k'o bɔ k'o di i ka lamɛnnikɛlaw ma i ye boîte tigi de ye wa ka yeelen ɲɛnama k'i ka dɔnkɛyɔrɔ walasa mɔgɔw ka se k'i ka yɔrɔ lakodɔn ka ɲɛ wala misiri de b'i bolo wa i bɛ fɛ misiri welekan a ka se yɔrɔ jan na i jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na i k'i sen fa joona ka se tangara électronique la sonorisation minɛn bɛɛ lajɛlen ɲuman ɲuman o bɛ sɔrɔ yen trépied bɛ sɔrɔ yen projecteurs bɛ yen bafulu zibɛli ɲɛnamaw olu bɛ sɔrɔ yen mixɛriw bɛ sɔrɔ yen pianow bɛ sɔrɔ yen humidificateurs bɛ sɔrɔ yen a bɛɛ lajɛlen caman santa bɛ sɔrɔ tangara électronique la i senfa joona k'i boli ka se tangara électronique la walima nimoro minw filɛ ka tɛmɛ video kɔrɔ i ka o nimoro ninnu wele an balimakɛ a ma lila i bɛ bamanankan mɛn n bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɲininkali saba de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'u jaabi an bɛ waa kelen di i ma ɔ ɲininkali fɔlɔ o ye balontan min bɛna daminɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko CAN coupe d'afrique des nations CAN o bɛ fɔ cogo di bamanankan na CAN CAN coupe d'afrique des nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan ɲininkali filanan kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na kupu
jama jɛfɛn jama jɛfɛn jama jɛfɛn ni kelen y'a sɔrɔ ni kelen y'o sɔrɔ komi jama ka fɛn o ok i ma ɲininkali filanan jaabi sɔrɔ ɲininkali sabanan mali ka balontannaw o bɛ wele ko aigle du mali a tɔgɔmaseere filɛ i ka fini kan ni bɛ o bɛ wele cogo di bamanankan na aigle du mali bɛ fɔ cogo di sɛgɛ a bɛ fɔ sɛgɛ de ma tubabukan na ko épervier aigle bɛ fɔ cogo di Aigle ye sɛgɛ de o ye sɛgɛ de sɛgɛ de o y'a bamanankan a bamanankan parce que sɛgɛ qualité saba dɔ bɛ yen min bɛ wele mali da la o t'an fɛ yan o tɛ sɔrɔ dugu min bɛ sɔrɔ yan fila qualité fila de bɛ sɔrɔ dɔ bɛ yen o belebeleba dɔ bɛ yen o mankanmani ale tɛ bonya a kɔrɔla cogo cogo a tɛ bonya ok voilà an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ i b'an ka page lajɛ walasa ka jaabiw sɔrɔ yen n'an ka sɔrɔ i ni ce balimakɛ e bɛ bamanankan mɛn wa ɲininkali saba de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ cinq mille francs d'i ma ɲininkali fɔlɔ CAN min bɛna daminɛ sisan coupe d'afrique des nations O bɛ fɔ cogo di bamanankan na coupe d'Afrique des nations coupe d'Afrique des nations kosɛbɛ o ye farafinna jɔnjɔnba farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna jɔnjɔnba farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn cɛ ok i ma ɲininkali fɔlɔ jaabi sɔrɔ ɲininkali filanan coupe bɛ fɔ cogo di bamanankan na o ye jɔnjɔn de jɔnjɔn jɔnjɔn ye drapeau de ye
Darapo aa kupu walan walan wala i b'a fɔ walanba walanba ok i ma ɲininkali filanan jaabi sɔrɔ ɲininkali sabanan aigle du mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na ɔ aigle o ye sɛgɛ o ye sɛgɛ ok

o ye kan jumɛn o ye bamanankan dɔ fana ye o fana ye bamanankan ye o bɛ fɔ mali dugu jumɛn na bon a bɛ fɔ yɔrɔ caman de kipu kipu ok ɲininkali sabanan ye min ye mali ka balontannaw bɛ wele ko aigle du mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na i t'o dɔn Ola an ka foli b'i ye kosɛbɛ n balimakɛ e bɔlen don bamanankan mɛnna fɛ dɛ yɔrɔ e tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Seku Tarawele ee o ye bamanan yɛrɛ yɛrɛ de ye i bɛ bamanankan mɛn wa n tɛ bɛrɛ mɛn kan ɲininkali saba de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ waa kelen d'i ma waa kelen filɛ nin ɲininkali fɔlɔ kan bɛ fɔ cogo di an ka kan na kan balontan min bɛna daminɛ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko kan coupe d'afrique des nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na ah, balontan kɔni a bɛ fɔ o ma ko ntola mais kan de ah. non n t'o dɔn ok ɲininkali filanan ye min ye kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na kupu jɔnjɔn jɔnjɔn jɔnjɔn o ye darapo de ye ɲininkali sabanan o ye aigle du mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na les aigles du mali O ye ntolantannaw ntolantannaw Mali ntolantannaw Mali ntolantannaw voilà n balimakɛ e ma ɲininkali jaabi sɔrɔ kɔfɛ an bɛna tila k'a jaabi i ni ce ne fa e bɛ bamanankan mɛn wa n bɛ débrouiller la dɔɔni ɲininkali saba b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi i sara tɛ mais ladiyali dɔrɔn de don an bɛ 5000 francs d'i ma ɲininkali fɔlɔ Ntolatan min bɛna daminɛ sa n'a bɛ fɔ a ma ko kan coupe d'afrique des nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan
na coupe d'afrique des nations awɔ o ye farafin farafin jamanaw ka ntolanci ye farafin jamanaw ka ntolanci ayiwa o tɛ baasi ye ɲininkali filanan ye min ye kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na kupu awɔ o ye jɔnjɔn ye o ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko darapo jɔnjɔn o ye darapo de ye tubabukan na an mago bɛ kupu de la kupu bɛ fɔ cogo di komi non tiɲɛ la kupu n hakili tɛ kupu ta la ayiwa ɛɛ mali ka balontanna min tanna sa olu bɛ wele ko les aigles du mali aigle du mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na aigle du mali euh, mali ka euh, bon an bɛ degeli dɔ samata sɛgɛ euh, sɛgɛ aigle de sɛgɛ ye aigle de ye sɛgɛ o ye tubabukan na épervier de ye aigle ye jumɛn ye bamanankan na
Euh, c'est vérifié non je ne me souviens pas ayiwa an ka foli b'i ye kosɛbɛ i ni ce awɔ ok n balimakɛ e bɛ bamanankan mɛn wa n bɛ n débrouiller ok ɲininkali saba de b'an bolo k'a k'i la n'i sera k'a jaabi an bɛ cinq mille d'i ma ɲininkali fɔlɔ CAN bɛ fɔ cogo di bamanankan na coupe d'afrique des nations Coupe d'Afrique des Nations CAN farafina farafina farafina jɛkulu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na yan o yɛrɛ
farafina jɛkulu bɛ i n'a fɔ farafina kɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn min nɔfɛ kupu yɛrɛ ye jɔnjɔn de jɔnjɔn ok ɲininkali filanan Aigle bɛ fɔ cogo di an ka kan na aigle du mali
o ye mali samata sɛgɛ mali samata sɛgɛ ok ɲininkali sɛgɛ de y'o ye ɲininkali sabanan o ye a bɔ yɛrɛ kan kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na

ɲininkali fɔlɔ balontan bɛna daminɛ tile fila in na n'a bɛ fɔ a ma ko CAN coupe d'afrique des nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na farafinna
farafinna jɛkulu tɔn farafinna jɛkulu tɔn farafinna jɛkulu tɔn ok ɲininkali filanan kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan jɔnjɔn jɔnjɔn jɔnjɔn ye drapeau de ɔ kupu donbolo donbolo donbolo ɲininkali sabanan ye min ye mali ka balontannaw bɛ wele ko aigle du mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na aigle du mali samata sɛgɛ mali samata sɛgɛ samata sɛgɛ sɛgɛ ye épervier de ye aigle bɛ fɔ cogo di aigle ye kɔnɔba kɔnɔba ayiwa an b'i fo kosɛbɛ i ma ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ ɲininkali saba de b'an bolo n'i sera k'a jaabi waa kelen b'an bolo an b'o d'i ma ɲininkali fɔlɔ CAN min bɛna daminɛ sisan coupe d'afrique des nations o bɛ fɔ cogo di bamanankan na

kupu bɛ fɔ cogo di bamanankan na kupu yɛrɛ tɔgɔ bamanankan na bon ne mɔ ne bolo o kan ka kɛ non n t'o dɔn i t'o dɔn ok ɲininkali filanan taamasiyɛn min filɛ nin n'o ye aigle ye i ka duloki kan les aigles du mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na aigle du mali
bon O ka kan ka fɔ nin ma ko kɔnɔfin ye kɔnɔ finman de kɔnɔ finman a jɛman fana bɛ yan bon a jɛman fana bɛ yen bon ni ni kɔnɔ nin bɛ bari ni ni ne bɛ sogomisɛnninw ta ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ mais a tɔgɔ a bɛ sogow ta yɛrɛ de a bɛ kɔnɔw ta mais a tɔgɔ bamanankan na a tɔgɔ a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ wala an ka foli bɛ i ni ce
Ayiwa an ka foli bɛ lakununni fɔbɛ kɔgɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ aw ɲɛ bɔra an ka dalasunboli la cogo min na n'o ye micro-trottoir ye an bɔra ka micro-trottoir kɛ Coupe d'Afrique des Nations de kan sisan an ye ɲininkali kunbaba saba de kɛ lamɛnbagaw la ko ni min sera k'o jaabi waa kelen billet tun b'an bolo eh, o dira an karamɔgɔkɛ minankɛ tangara fɛ ko ni min sera k'o jaabi k'an ka nin di o ma o la an bɛ minankɛ tangara fo eh, tangara électronique dibidan na an ka foli b'a ye kosɛbɛ aw bɛna a ka nimorow tɛmɛtɔla ye an ka jadulu in kɔrɔ o la an ye ɲininkali saba de kɛ ɲininkali fɔlɔ o tun ye CAN, Coupe d'Afrique des Nations, o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Ɔ o kɔ o bɔlen kɔfɛ filanan kupu yɛrɛ bɛ fɔ cogo di bamanankan na? A ɲininkali sabanan n'a laban o de tun ye k'a fɔ aigle du Mali o bɛ fɔ cogo di bamanankan na? O la an ye mɔgɔ caman dalasunbu an ye mɔgɔ caman interviewer nka i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn ye kumana olu si ma se ka jaabi di. O la, an bɛna jaabi de di aw ma sisan walasa aw ka se k'a dɔn k'a fɔ k'an ka kan bɛ se ka kumaden bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. O la, ɲininkali fɔlɔ jaabi CAN CAN ye kumaden ladosolen de n'o ye kumaden abrezelen a walawalalen n'o ye a ɲɛfɔlen o de ye Coupe d'Afrique des Nations. coupe d'afrique des nations o de bɛ fɔ an ka bamanankan na ko golofina kafow ka jilafɛ golofina kafow ka jilafɛ o de bɛ wele ko coupe d'afrique des nations o rɔ kupu o de tun ye an ka ɲininkali filanan ye n'a fɔra ko kupu o de ye jilafɛ ye an ka kan na nka jilafɛ in n'an m'a walawala caman tɛna a faamu o la u ka minni bɔlinin min bɛ yen mini vɛri min bɛ yen n'a ni kupu yɛrɛ bɔlen don o de bɛ wele ko kupu ni a bɛ sigi an ka tabaliw kan a bɛ k'an ka rɛsitoranw na ni ji bɛ k'a kɔnɔ n'an bɛ an min a la o o bɛ cogoya min na o fɔrɔmu bɛ cogo min na kupu in fana bɛ o cogo de la wa kupu in yɛrɛ tɔgɔ bɔra o de la n'o ye jilafɛ ye o rɔ kupu de bɛ wele an ka kan na ko jilafɛ o rɔ ɲininkali sabanan jaabi o de ye Egli di mali o bɛ fɔ cogo di an ka kan na o la mɔgɔ caman y'a ɲini k'a jaabi k'a fɔ ko mali samatasɛgɛw nka an k'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛ ale ni egli olu tɛ kelen ye a bɛ fɔ sɛgɛ de ma tubabukan na ko eperviye eperviye a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko sɛgɛ o la ɛgili o fɔcogo an ka kan na tɔgɔ damadɔ de b'a la an ka kan na i n'a fɔ an delila ka o videow kɛ cogoya min na a bɛ fɔ ɛgili de ma an ka kan na ko bibi walima n'a y'i diya i b'a fɔ ko bɔn walima n'a y'i diya i b'a fɔ ko calen caman b'a dɔn o la kosɛbɛ nin saba bɛɛ de ye ɛgili tɔgɔ ye an ka kan na calen kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ k'a bɛ tali de kɛ a bɛ fɛnmisɛnninw sogomisɛnninw de ta Bibi fana y'o cogo kelen de ye kɔnɔ kumaba min bɛ yen n'ale ka baara ye bamisɛnninw ni sɛw ni sagamisɛnninw n'ale b'olu ta o de bɛ wele an ka kan na ko bibi dɔw fana b'a wele ko bɔn o rɔ a bɛ fɔ egili di mali ma de ko mali bibiw walima mali bɔn wala mali calenw ɔ kɔmi bibi ka baara ye tali ye aa ɲinan kɔni a kɔrɔ fɔlen filɛ nin mali ntolatannaw u ka kupu ta dɛ u ka jilafɛn in ta ka na an ka ji min a kɔnɔ o la an ka foli bɛ lakununi fɔ bɛɛ lamɛnsɛnyabagaw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo